Seo an chéad chuid den fhíseán dea-chleachtais ina bhfuil Áine Ní Bhreisleáin ag labhairt le Katie McGreal. Fáilte romhaibh isteach, seo clár eile de chuid na físeáin oiliúna atá ar siúl ag Glór na nGael do thuismitheoirí agus do leanaí agus tá lúcháir orm a rá go bhfuil Katie McGreal linn inniu don fhíseán seo. Anois tá comhlacht ag Katie agus bíonn sí ag plé le cúrsaí aireachais agus fosta le cúrsaí machnaimh Solas Relaxation agus an suíomh solasrelaxation ponc com aici. Katie, do chéad fáilte! Go raibh maith agat, go raibh maith agat Áine. Inis dúinn rud beag ar dtús, a Katie, faoi do chúlra féin leis an chomhlacht seo agus an dóigh a chuir tú féin, b'fhéidir, suim in san ábhar ó thaobh cúrsaí machnaimh agus meabhairshláinte agus mar sin de. Am Ar an chéad lá, sílim, bhí cónaí ormsa i mBéal Feirste agus bhí mé ar Bhóthar Ormeau agus tá ionad Búdach ar an tsráid sin agus bhíodh mé i gcónaí ag gabháil thairis agus ag smaoineamh ó, ba cheart dom dul isteach ansin agus ní dheachaigh. Am Agus ansin thart ar Nollaig bliain amháin sílim go raibh mé just ag streachailt leis an saol, ní raibh a fhios agam céard a bhí orm ach ní raibh mé sásta agus níor thuig mé cad a bhí ag dul ar aghaidh agus mhol cara dom baint triail a bhaint as an aireachas. So thosaigh mé ag freastal ar ranganna san ionad sin agus thaitin sé go mór liom. Agus ansin bhí mé ag labhairt le duine éicint agus luaigh sí liom go mbíonn cúrsaí ciúnais deich lá ar siúl i nDroichead Átha agus bhí mé ag rá liom féin An bhféadfaidh mé sin a dhéanamh, like. Agus an rud a mholfainn do dhuine ar bith atá ag smaoineamh air ná ná gan a bheith ag smaoineamh air, just déan é. So um an bhliain ina dhiaidh sin, sílim, tús na bliana, rinne mé an cúrsa sin deich lá agus d'athraigh sé sin mo shaol. Um chuir mé i bhfad níos mó aithne orm féin, bhí mé in ann na smaointí a bhí agam a fheiceáil in ionad a bheith sáinnithe istigh iontu. Bhí siad i gcónaí ag rá linn gur ceart go raibh muid ag iarraidh smacht a fháil ar ár intinn, in ionad ligint don intinn a bheith, smacht a bheith aige orainne. Agus sin rud, cineál rud a rin, bhí muid in ann a dhéanamh. Agus sílim ag pointe amháin le linn an chúrsa bhí mé ag insint scéal eicínt dom fhéin, mar ní raibh mé in ann labhairt le aon duine eile. Agus ansin dúirt mé liom fhéin, God, chuala mé an ceann sin cheana, just shut up! Like, níl mé ag iarraidh éisteacht leat! So bhí mé cineál in ann seasamh siar ó na smaointí. Agus chuir mé aithne orm féin go fisiciúil chomh maith agus mhothaigh mé mothúcháin agus rudaí ag teacht amach ar bhealach fisiciúil, just mhothaigh sé iontach agus bhí iontas orm nach raibh an méid sin eolas agam orm féin roimhe sin. So tar éis an chúrsa sin lean mé orm ag déanamh an aireachais agus le linn ceann de na píosaí aireachais a bhí agam rith sé liom dá mba rud é go raibh páistí agam go ndéanfainn aireachas leo. toisc go mbeadh sé iontach dá mba rud é go raibh sé agamsa agus mé níos óige agus ansin bhí mé ag smaoineamh ina dhiaidh cén fáth go gcaithfidh mé fanacht er go dtí go mbeidh páistí agam féin, nach bhfuil páistí ann cheana féin. So bheartaigh mé go raibh mé ag iarraidh tosú ag múineadh an aireachais go bunúsach toisc gur bhfuair mé féin an méid is méid sin amach as. Tá mé i bhfad níos sásta agus compordach ionam féin. dá bharr agus tá mé in ann éisteacht leis na smaointí atá agam agus a rá gur fíor rud é sin nó nach fíor rud é sin agus just tá níos mó muinín agam freisin. Katie, dúirt tú gur sort go raibh ann tú agus gur tú féin sort a fuair an spreagadh le dhul agus tabhairt faoi na rudaí seo agus ansin smaointigh tú wow, thiocfadh liomsa cuidiú le daoine eile agus páistí. ag fás aníos agus ar an scoil, an raibh cúlra ar bith ó thaobh aireachais ná a dhath mar sin? Tá fhios againn go mbíonn na tuismitheoirí ag déanamh b'fhéidir an am ciúin nuair a ligeann na páistí orthu go bhfuil siad ina gcodladh le b'fhéidir cúig bhomaite suain is araile ach an raibh rud ar bith mar sin ann? No, cinnte níor chuala mé trácht ar an bhfocal sin aireachas nó machnamh nó aon rud mar sin ach fiú leis an am ciúin, like, Níl fhios agam an raibh a leithéid againne ach ag an am céanna ní raibh ríomhairí againn sa bhaile, ní raibh muid ar fón an t-am ar fad so sílim go bhfuil sé níos tábhachtaí do dhaoine faoi láthair em agus sa saol anois ná a bhí sé nuair a bhí muidne níos óige b'fhéidir toisc nach raibh an oiread sin teicneolaíocht againn agus bhí muid i gcónaí amuigh ag spraoi leis na cairde ar an tsráid agus rudaí, rud a tharlaíonns go fóill ach ní dóigh liom go dtarlaíonn sé ar an mhéid céanna a bhíodh sé ag tarlú mar tá gaol liomsa, sílim, agus bhí sí ag rá liom, bhuel, cén fáth go bhfuil daoine ag caint air seo anois ach ní raibh siad roimhe? Ach sílim gur sin atá i gceist leis, go bhfuil sé ag teastáil uainn níos mó anois, níos mó ná a bhí sé roimhe. Agus an cúlra atá agatsa fosta, an tuigbheáil sin atá agat ar an dream óg mar bhí tú féin ag staidéar agus ag plé le cúrsaí páistí agus oideachas agus mar sin de, an dtáinig aireachas agus cúrsaí meabhairshláinte agus sórt aire a thabhairt do na rudaí sin taobh istigh de shuíomh scoile nó pobail, b'fhéidir club óige nó mar sin, raibh béim ar a dhath mar sin, Katie? Ní, níl i mo thaithí, ní fhaca mise mórán ach tá mé ag dul isteach go scoileanna agus ag dul isteach go áiteanna in, bhuel, nuair atá cead, bhíodh mé ag dul isteach, tá súil agam go rachaidh mé aríst ach, agus in cuid de na scoileanna bhí, bhí, bíonn an-suim ag na múinteoirí agus na daoine thart air sna rudaí seo, bhí mé ag ceann amuigh in, gar do Carna, sílim, agus ceann de na múinteoirí, bhí sí, bhíodh sí ag deineadh, ag cur píosa aireachais ar siúl ar YouTube chuile sheachtain nó chuile lá nó rud eicínt agus bhí na gasúir ag éirí níos cleachtaí leis. Nuair a thosaigh tusa do chuid aireachais agus nuair a smaoitigh tú gur mhaith leat féin é a fhorbairt agus b'fhéidir díriú ar an ar an dream níos óige agus ar pháistí, an, an raibh an t-aireachas a rinne tusa mar shampla i mBéarla agus ansin a raibh agatsa sórt formula nó é a chur in oiriúint don Ghaeilge agus an mbíonn tú á dhéanamh insan dá theangaidh? Em so bímse féin níos mó bhuel is é b'fhéidir an t-am ar fad ag cleachtadh mé féin i mBéarla mar níl bhuel, sílim go bhfuil cupla, b'fhéidir dhá dlúthdhiosca ann agus Gaeilge orthu, ach don chuid is mó tá sé i mBéarla agus rinne mé traenáil le crowd in Sasana, Relax Kids, agus tá córas ranganna acu, sin ranganna go daoine óga, so tá seacht gcéim ann i ngach rang agus tá mé théis aistriúchán a dhéanamh ar ainm an chéime ach Tá na ranganna chomh hoscailte sin, tá tú in ann do rogha rud a dhéanamh leis. So tosaíonn muid amach ag deineadh, ag imirt cluichí agus ag bogadh thart agus ag iarraidh scaoileadh le cuid den fuinneamh atá againn agus ansin tosaíonn muid ag deineadh sínti atá cosúil le sínti yoga le scaoileadh le aon teannas. Bíonn muid ag deineadh an-chuid anáil domhain le linn na ranganna agus úsáideann muid ár lámha so deineann muid cuimilt bog ar a chéile. Agus ansin ag deireadh an ranga bíonn na gasúir, nó na tuismitheoirí pé dream atá ann, bíonn siad ag luí síos agus ag éisteacht le ceol agus bhí orm teacht ar cos bhí amhráin agus cúpla rud i mBéarla agam do na ranganna Béarla ach bhí orm teacht ar ceol gan focal nó amhráin Gaeilge do na ranganna Gaeilge mar cabhraíonn an ceol go mór. Chuir sé iontas orm an chéad uair go bhfaca mé an éifeacht a bhí ag an ceol orthu, ach bhí orm teacht air sin gan focal do na lucht na Gaeilge agus ansin bímse féin ag labhairt leo faoi smaoineamh ar an cholainn agus an áit atá an corp agus conas atá siad ag mothú. So yeah, bhí orm Gaeilge a chur air ach ní raibh orm teacht aníos le rud eicínt éagsúil mar bhí sé sin ann dhom cheana fhéin. Bíonn sé níos deacra b'fhéidir é a dhéanamh i nGaeilge ach Like, is breá liom an Ghaeilge agus tá mé chomh sásta gur féidir liom dul isteach go scoileanna agus rudaí a dhéanamh ina dteanga féin. Bhí mé istigh in meánscoil i gConamara agus thosaigh siad ag labhairt Béarla liom ag an tús agus dúirt mé No, no, tá Gaeilge agam ag dul é a dhéanamh i nGaeilge. But sílim go bhfuil siad go raibh siad just chomh cleachtaithe le rudaí a dhéanamh i mBéarla. Dúirt tú ansin nuair a bhíonn tú ag plé le na páistí scaoileann siad le cuid den fhuinneamh ar dtús agus ansin éiríonn an rud b'fhéidir níos réidh agus bíonn siad sínte siar agus ina luí agus mar sin de réir a chéile. I láthair na huaire tá an oiread bac ar dhaoine óga, ar pháistí óga agus ar pháistí de aois scoile a ghabháil amach agus an fhuinneamh sin a chur uathu mar go bhfuil muid faoi dhianghlasáil go bhfuil oiread srianta orthu. An bhfeiceann tú gur seo b'fhéidir am ar dóigh do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí, do mhúinteoirí rud beag aireachais a thabhairt isteach ó lá go lá le cuidiú in am ina bhfuil cuid mhór stress agus cuid mhór fuinnimh ag brúchtaíl sa chorp agus b'fhéidir nach bhfuil deis ag na daoine óga é a ainmniú nó é a ligint uathu nó fiú you know relateáil dó ar bhealach ar bith. Yeah sílim go n-oir- bhuel sílim féin go n-oireann sé ag am ar bith ach má tá tú ag smaoineamh ar é a thosú seo am iontach lena a thosú mar mar a dúirt tú tá muid faoi cuid mhór strus cheana féin agus tá an oiread sin rudaí ar an taobh amuigh ag cur isteach orainn so más féidir linn an smacht sin a fháil ar an intinn féin then b'fhéidir nach mothóidh an domhan uilig chomh holc sin nó chomh chomh strusmhar. So yeah, sílim gur am iontach a bheadh ann anseo agus is breá liom nuair a dhéananns na múinteoirí agus na tuismitheoirí leis na gasúir é mar nuair a fheiceanns na gasúir na tuismitheoirí agus daoine fásta á dhéanamh síleann siad oh ok well b'fhéidir go ndéanfaidh mise seo cos feiceann siad luach leis, sílim. Agus an dtuigeann na páistí, b'fhéidir na páistí níos sine, an dtuigeann siad go bhfuil siad ag fháil roinnt ceart maith is suí síos, smaoitiú fiú ar an dóigh a mothaíonn an colainn bhfuil an intinn ar rith is ar rith is ar rith, you know, go bhfuil sé deas briseadh beag a ghlacadh, corr uair, agus just smaoitiú orthu féin ar bhealach atá iontach deas. Umm, b'fhéidir, níl a fhios agam, ag a tús an dtuigeann siad? So nuair a théimse isteach de ghnáth cuirimse ceist orthu ar chuala siad trácht air agus cuid acu chuala agus cuid eile bíonn siad ag gol mar seo agus níl a fhios. So then deirimse leo alright ok iontach sin atá muid ag gol a dhéanamh. Ceathracha nóiméad againn caithfidh muid suí anseo agus bheith an-chiúin.

sé an bhfuil a fhios agat yeah agus bhí an-iontas orm féin cé go bhfuil sé théis tarlú cúpla uair ach bhí an-iontas orm sin a cloisteáil agus fiú ag deireadh an ranga bíonn siad ag fágáil ag rá ah go raibh maith agat bhí sé sin deas. So níl fhios agam an dtuigeann siad ag a tús ach théis rang nó dhó cinnte mothaíonn siad é agus tuigeann siad go mothaíonn siad féin níos suaimhní agus níos sásta agus go bhfuil siad in ann tabhairt faoi rudaí níos fearr. Agus an sos beag sin a thógann siad, mar a dúirt tú, na gléasanna, na taibléid, na phones, achan rud mar sin, tá an intinn ag dul an t-am ar fad ní amháin ag páistí agus ag déagáirí ach ag na daoine fásta. Agus más féidir le b'fhéidir teaghlach nó caomhnóir nó deartháir nó deirfiúr níos sine an buntáiste sin a thaispeáint don dream níos óige, sos beag a ghlacadh ó gach rud atá thart orainn le díriú ar feadh deich mbomaite nó ceathrú uaire. An bhfuil sórt am ar leith gur maith leatsa a dhéanamh le aoisghrúpaí difriúla, Katie? Má théann tú isteach anois b'fhéidir ag bunscoil, an bhfuil tréimhse ama agus ina dhiaidh sin níl mé ag rá go dtiocfadh tú déanamh leo, cailleann páistí b'fhéidir an suim nó níl siad in ann díriú an fhad sin ar ábhar ar feadh píosa. An nglacann tú é i gcéimeanna nó an an dtógann tú gach seisiún ar b'fhéidir an fad a chaitheann tú leo i mbun aireachais agus machnaimh? Em braitheann sé, so nuair a théimse isteach bíonn sé don chéad seisiún de ghnáth dhéanfainn idir 15 nó 10 nóiméad leob agus iad ina luí agus ní dhéanfainn, de ghnáth ní dhéanfainn níos mó ná 15 nóiméad agus, ach braitheann sé, tá sé sin toisc go bhfuil an oiread sin rudaí eile le déanamh sa rang níos mó ná nach mbeadh siad in ann a bheith foighdeach ach fiú má tá siad ann agus go bhfuil siad ag bogadaíl thart agus feicim iad, fágaim iad mar ní rud nádúrtha é dóibh ag a tús a bheith ag luí síos go socair, go háirithe má tá siad ar scoil, bíonn siad ag iarraidh a bheith ag labhairt agus ag caint leis na leis na cairde agus rudaí, agus feicim cuid de na múinteoirí, bíonn siadsan níos diana orthu ná a bhímse féin. Ní miste liomsa suí ansin agus iad ag bogadaíl thart. Bhí mé ag obair in ionad, in scoil le hionad i gcomhair páistí le huathachas, in Ard an Rátha agus sna ranganna sin ag a tús bhíodh siad ag rolláil thart an t-am ar fad, sheasfadh siad suas, imeodh siad leo ach fiú dá mba rud é go raibh duine amháin ina luí go ciúin ní dhéarfainn fhéin mórán, uaireanta dhéarfainn ok shh, fad is go raibh siad ciúin ba chuma liom agus sin an príomhrud, fad is atá siad ciúin but then de réir mar a leanann na seachtainí ar aghaidh éiríonn beagnach chuile dhuine i bhfad níos socair, ach don chuid is mó ní dhéanfainn féin níos mó ná cúig nóiméad déag. Bhí mé ag déanamh rang aréir le tuismitheoirí na Gaeltachta ar líne agus tá leaidín óg sa rang agus seo an darna seachtain go rinne sé é agus an chéad seachtain chonaic mé é ag suí suas, ag breathnú thart, ag breathnú ormsa, ag breathnú thart ar an seomra, ag. tabhairt cúpla póc go Mam agus an tseachtain seo chonaic mé é ina luí. Bhí na súile oscailte agus ansin fuair sé uisce agus bhí sé ina luí ansin ag ól ach bhí sé ciúin agus i bhfad níos ciúine an tseachtain seo agus bhí sé go hálainn an difear just seachtain amháin an difear sin a fheiceáil agus sílim go raibh sé trí bliana d'aois nó mar sin. Agus do na tuismitheoirí agus na daoine fásta fosta, mar a dúirt tú, níl sé nádúrtha dúinn a bheith inár suí, gan a bheith b'fhéidir ag amharc ar leabhar, ar fón, a bheith ag caint le duine, a bheith inár suí, inár gcorp, ag éisteacht lenár gcorp agus lenár n-intinn agus an ciúnas sin cad é mar, bíonn sé do pháistí agus do dhaoine níos sine. Bíonn cuid mhór tormáin nó bíonn cuid mhór calláin ag baint leis an chiúnas do dhaoine agus you know tá sna smaointí ag dul go gasta. An bhfuil sin le na daoine fásta fosta Katie? Ó yeah. Uaireanta sílim go mbíonn sé níos fusa do na daoine óga, éiríonn siad níos cleachtaí leis, níos taithiúla, ach le daoine fásta bíonn siad ag smaoineamh 'ó tá mé ag déanamh seo mícheart. Tá mé ag smaoineamh barraíocht agus dúirt cupla duine liom ó nó tá mé ag déanamh i bhfad níos mó smaointeoireachta ó gur thosaigh mé an t-aireachas ach bhí mise ag rá leo nó déarfainn go raibh tú ag déanamh an méid céanna cheana ach níor thug tú faoi deara é. Ach síleann daoine leis an aireachas go mbíonn muid ag iarraidh an intinn a chiúnú agus na smaointí ar fad a stopadh ach níl muid in ann sin a dhéanamh. dá mba rud é gur stop muid ag smaoineamh ní bheadh muid in ann aon rud a dhéanamh. So is maith an rud é an smaoineamh ach mar a dúirt mé cheana an rud atá ann nó nach bhfuil tú ag iarraidh smacht a thabhairt go na smaointí agus tá tú ag iarraidh a bheith in ann a aithint na smaointí nach mothaíonn go maith agus na smaointí atá fíor, b'fhéidir, tá tú ag iarraidh a bheith in ann feiceáil céard atá ag tarlú agus mar sin an íomhá a thugaimse go daoine ná samhlaigh go bhfuil tú, bhuel, tá cupla ceann ann, but ceann acu ná samhlaigh go bhfuil tú ag suí ar thaobh abhann agus nuair atá tú ag breathnú ar an abhainn, sin na smaointí ar fad atá agat agus níl tú ag iarraidh a bheith taobh istigh den abhainn leis na smaointí, tá tú ag iarraidh suí siar agus breathnú ar na smaointí. So tagann an smaoineamh isteach agus feiceann tú go bhfuil sé ann agus ansin ligeann tú dhó imeacht. Tá sé b'fhéidir cosúil le fuaimeanna, so nuair atá tú ag déanamh aireachais tiocfaidh fuaimeanna chugat ach imeoidh siad gan tusa ag déanamh aon rud agus tarlaíonn an rud céanna leis na smaointí. An rud a tharlaíonns leis na smaointí nó go dtéann muid leis, go smaoiníonn muid air, ó ar thóg mé rud ar bith amach i gcomhair an dinnéir, ó cad a bhéas agam i gcomhair an dinnéir? Agus ansin tá tú bailithe síos go Aldi agus níl a fhios agam céard atá tar éis tarlú. So tá tú ag iarraidh seasamh siar ó na smaointí agus a bheith ag breathnú orthu in ionad a bheith taobh istigh leo. Tá fáil ar an dara cuid den fhíseán seo mar aon le comhairle agus le acmhainní tacaíochta eile ar shuíomh teangatii.ie.